Pamene ukugwira ntchito molimbikira komanso ndekuti ukumabweretsa ma results ako pa ground zikumatha kuoneka ndekuti anthu ambiri amakukhulupilira zonoti iweyo ndekuti ukhozatu kubweretsa zabwino zochuluka ndipono ma opportunities ambiri amakhala akukugwera. Apatu nde tili ndi bwana Jomo, iwowatu ndi zonotino ayiphula kuwinano u president wa maga. E, Malawi monse muno kutsandukanso president wapaderadera ndithu maboma onse a Malawi muno kuchoka pamene popo ndetino kuzoita kuonekanso kuti si munthu wamba ya pamene ampatsa vote chonchija zaita kuonetsa zoti mkulu iso ndi ndi wanzeru koopsa nzeru zomolo inenso ndochitodabwa kuti ee komatu adawa wanda nzeru Tonele limodzi izi kenako tifotokoza bwinobwino kuti no kodi akuti chani amene? Nanga chachitika ndi chani? U president wa maga umenewo zikutanthauza chani? is uh, there's some issues between so- some MPs and councils at this point of time. I want to bring uh, o- o- both people together because uh, our common agenda is to have a better Malawi.

Chabwino mmene tamvera pamenepo kungotanthauzirako ziwiri zitatu akukambatu zonena kuti pamene iyeyo wasankhidwano kukhala president wa maga zo aonetse zonena kuti choyambirira ndekutino wathetsano nkhondo imene imachitika pakati pa ma MP komanso makhansala kuti amamenyana kwambiri kuberana shayini khansala akufuna ashayine zitukuko ndikubweretsa ndine MP so nayeso ati ndi ine ati amene mmakapempha atutengeko CDF ija amandipatsa ineyo nde khansala ayi ase sha asaoneke ngati wamphamvu kumenyanilana chonchi chija mpakana enaso kumadana ndithu enaso mwina kumapezeka kuti akafika mwa asing'anga amwene kukasambilana nyanga cholinga chonena kuti akhaulitsane khansala ndi MP akuti akufuna athetse nkhondo imeneyo kuti ma guy aja azigwira ntchito limodzi kuti no pakhale chain Eee ndalama zikachoka ku ku CD za CDF zachoka ku boma zikufika kaya ndi ku ndi ku khonsolo ndiye kuti no a MP ali ndi mawu pamene pasanasinthe malamulo ndiye kuti khansalaso nayeso ali ndi mawu ndi akhoza kugwirira ntchito limodzi kuti ah tikapangatu zotere bwana uku o mukapanga choncho akapangeni zimenezo tikamanga bridge uku khansala akapanga supervise MP so akuyenera azidziwa zomwe zikuchitika choyambirira chimenecho first goal imene aonesese zonena kuti no wapanga ndi zimenezo Chachiwiri ndi chonena kuti aonetsetsa zonena kuti no onse akugwirira ntchito limodzi, kubweretsa pa pa onse ati patsogolo onse ngati ma khansala, ma meya, ndi ma MP, ma CEO, ma DC, mwaiona, chifukwa awawa kuno kuti no, Kutengano mpando umenewo ndiye kuti iyeyo ndi bwana wa onsewo, onse ali pansi pake ndithudi. Koma kamba zoti ah, upresident wake ndi wachani, akuti ndi MALGA tu presidency. Eh, MALGA yo tikutanthauza kuti uko, Malawi Local Government Association. Ok, iyi ndi association ya maboma onse ang'onoang'ono, maboma ang'onoang'ono onse ndithu kunoku ku Malawi, nde president wake ndiyeyo. Mwachidule tikambe chonchi, kunali chisankho ndipo wawina ndi Jomo, chisankho chimenecho amasankha president ameneyi nde ma mayor onse anakakhala pansi ndikukapezeka zoti kukasankhapo mmodzi amene akhale bwana wa ma mayor'wo. osangoti mayor wa mu mzinda wa Blantyre okha ayi komano bwana wa ma mayor onse ndekuti mizinda yonse kumene kuli ma mayor kumene kuli ma DC kumene kuli machani konseko ndithudi bwana wake ndekuti akhala ndani iyeyo Jomo ndekuti ma DC ma mayor kuli ma CEO ndekuti kulitu eh, ma private sector tingoti maboma onse panopa Eee maboma onse ang'ono ang'ono bwanankubwa wake nde kuti ndiye president wawo ndiyeyo nde si udindo wamasewera aziyang'ana za ku mzuzu kuyang'ana nde kuti za ku karonga kuyang'ana za ku chitipa kuzayang'ana za ku nsanje kuyang'ana za ku mangochi kuyang'ana za ku likoma kuyang'ana za ku thyolo kuyang'ana za ku blantyre ku lilongwe pena paliponse mchinji akhala akumayang'anira ndi ndani ndiyeyo nde kuti jomo mwaiona imeneyo Zimene timakamba zonena kuti pamenetu iweyo wapezeka zonena kuti ugwira ntchito yako ija modolola mtima, anthutu amapezeka kuti akupatsa sapotitu. Kuti iweyo basi nde kuti chani? Iweyo ukuyenera ukhale pampandopo ndipo sukuyenera ukhale mpando waung'ono, ukuyenera ukhale mpando waukulu. Zija tinkakamba zoti sitingakhale pansi ndikumpanga Jomoyi kuti akhaleno mayor wa mizinda yonse yakunoko ku Malawi? chifukwa cha mmene agwirira ntchito, practically oriented, ndeno ine pokhala pansi ndimalingalira kuti ah angakwanitse koma mkulu ameneyi kutino akhale ngatino bwanankubwa wa mizinda yonseno tsopano ya mmalawi muno, bwanankubwa wawotu ndiyeyu apapa tingakambe choncho, zingatheke kunena kuti angakwanitse mkulu ameneyi kapena fukwa chotino Blantyre ijano ndi city yake akhoza kungokwanitsa chifukwa kuti Blantyre ija ndi city yake ndi ku Blantyre sizoti ndekutino ndi yayikulu kufananiza ndi mizinda yonse ya Malawi kuti Malawi yense ndeno tino ndi zotheka akhoza kukwanitsa mkulu ameneyi and akhoza kubweretsa ma results abwino malingana ndi zimene wayamba first day mu speech yake zomwe akukamba akunena kale ndikufuna ndipange ABCDFG ma goals anga Zomwe ndikufuna kukwaniritsa ndi izi, ndi izi, ndi izi, ndi izi. Zimenezo ndi zimene zimafunikira. Mukuona penepa? Kunena kuti, no, munthu ukamalowano ndiye kuti pampando paja waika kale no zimene ukufuna kukwaniritsa. Ndiye kuti uli kale no ndi direction imene ukulowera, sizoti ukafika pampando paja ndiye uzikhala kuti, oh yes, tafika ndiye kodi tiyambe tipanga chani? Uli kale ndi zonena kuti ukwanilitse, waika kale ma goals ako nde kuti ukamakafika pamene paja ukangofikilano action pa ground amwene. Ndiyambila pati apo? Goal yathu ndiyofuna kuno kuti tiyanjanitse makhansala. Amene akumakangana ndi ati ndi ati ukafika kumeneko? Nanga kodi no ma CEO ma DC zikuyenda motani? nde kuti uli kale nde kuti iweyo ndi mapu no oti ukuyendera mwayiona osati ukafika kumene kuja nde kuti ukafika opanda ma goals adha awawa ali ndi nzeru zoopsa kwambiri jomo uyuyu ali ndi nzeru zoopsa nzeru zake osati no english imene amayankhulayo osati kapena zokha anachita blantyre zija koma nzeru zomwe ali nazo ndi zomwe zimatchedwa kuti no a very deep sense of initiative Mwaiwona eti ku sizoni kuti no amatha kukhala pansi iyeyo ndikuyang'ana zinthu mmene zilili. Inu mukhoza kumangoziwona choncho koma iye amaziwona mosiyana. Amaziwona kuti no apo tikhoza kuyikapo chakuti chakuti. Apopo apo ndisinthapo pamenepa paziwoneka motere. Aponso ndiwonetsa motere. Mavuto awawa. Kuwakonza kwake ndiwakonza motere, nkumabweretsano zinthu zimene inuyo simunakatha kulingalira kuti no munthu anakatha kuzibweretsa koma iye nkumazibweretsa where there is nothing nde kuti iye amapangano create something, he brings something out of nothing eti panalibepo zinthu koma iye amaona kuti ooh ndibweretsepono ka program ako apo ndibweretse ka program nde osamangoti zikuthera mmutu mwake muja. Apitaso pa ground pajaso ndikukapezeka zotino akatipula pa ground paja ndikukaonetsa kutino zikutani zikuthekadi mwayiona nde nzeru zimenezi zimakhala nzeru zoopsa kwambiri chifukwa zimakatulukano ndi ma results ndi nzeru zomweno pomazipanga measure simumazipanga measure no ndi ah, mapepala omwe uli nawo ma degree omwe uli nawo komano umazipanga measure ndi ma results amene zikutulutsa zomwe zikuchitika pa ground paja ndipono inuyo simmakhala pansinso ndikumapanga measure yayi koma zochitika zokha zija kaya nzomangamanga zimangotuluka zokha kuti pamangidwa zima building nde measurement imakhala imeneyo muyezo oh koma nde nzeru zake zoopsa bwanji Nzeru zoti zikungowoneka pa ground and zikungosintha nde uyuyu ali ndi nzeru zoopsa kwambiri kuposaso mmene ndinkalingalira kuti mkuluyu akhoza kukhala wanzeru koma ndaona kuti ali ndi nzeru zoopsa kwambiri ayi congratulations inuyo abwana eh, mupitirize ntchitoyo mukafika pamenepopo nde osapanga relax mudziwe zonena kuti pamenepo ndekuti ntchito yakuchulukirani muli ndekuti ndi umeya wa Blantyre Mulinso nde kuti no umeya wa dziko lonse la Malawi. Mwayiona? Nde kuti zikutanthauza zonena kuti tu over working. Muziyenda nde kuti mukafike uku, mukafike uku pa ground imene mmachitira yanu ija. Nde kuti no you'll be over working. Zofunikira ma plan abwino, good time management, nde kuti no mwazisanja bwinobwino zinthu kuti monsemo muzikwaniritse ndi mutulutse ma results. Amwene tili ndi president winatu. Uyuso ndi presidentitu poonjezera pa Peter Mutharika paja. Mwaiona? Zomwe timafuna ife ndi zimenezizi. Bravo, ahh wishing you well tikufunirani zabwino zonse gwirani ntchito molimbikira. Muzaona zonena kuti zabwinoso zizizangokutsatirani ngati mmene zikuchitikira apapamu. Akuti.